lero. Mu phunziro la lero tikhala tikuphunzitsana mmene tingaikire ma comments, mmene tingapangire mawu kuti akhale bold kapena italic, komanso mmene timaikira horizontal rule. Okay? Ndiye posataya posataya nthawi tiyambe ndi mmene timaikira ma comments. Ma comments ndi njira imodzi imene timapanga imene timalemba makodi mwathu muja. Ndiyo ngati tizikumbukira kuti apa timafuna kulemba zakuti zakuti. Kapena timatha kulemba comments pofuna kusonyeza kuti amene analemba makodi amenewo ndi ndani kapena kuti amene anakoda website imene ndi ndani okay ndiye mwachitsanzo tiyerekeze kuti uh, kuchoka pa heading 1 kukafika pa heading 2 mwina palipo zim- zinthu zambiri zimene zinaikidwa ukusaka zinthu zambiri zimene zinaikidwa zinthu zoti za complicated ndipo usafuna kuti uyiwale kuti pati ndimapanga zakuti zakuti pati ndimapanga zakuti zakuti timagwiritsa ntchito ma comment po kuti tizitha kukumbukira bwinobwino okay nde comment imayamba ndi less than sign kuzabwera ndi mfuwu komanso ma- timadashi tiwiri mawu ena yonse amene amabwera after timadashi tiwiri mawu amenewo amakhala kuti ndi ma comment utalemba kodi ya ya mtundu wanji koma imeneyo ima- imatengedwa kuti ndi comment okay kufikira kumene imapezanso uh, timadashi tina tiwiri plus greater than sign pamenepo imakhala zoti comment yathera pati yathera pamenepo okay chabwino nde mwachitsanzo tiyerekeze kuti pa heading 1 apa iyi ndi first part eti tangolemba kuti first part mwachitsanzo eti kenaka apapa ndi kuti iyi ndi comment koma comment simaoneka kwa web browser yathu imakhala yongoti ife tizizindikira kuti apa timafuna kulemba kuti chani komanso kapena mwina kufuna kupanga communicate ndi uh, munthu wina kuti adziwe zoti timafuna kulemba kuti chani okay this is the second part nde tikapanga save ndikuzapanga run mutha kuona kuti palibe chonse chimene chikuchitika uku zinthu zili chimodzimodzi mmene zinalili okay komano let's say apa ya first part tikachosapo kachigawo kameneko ndikupanga save ndi tikazapanga run you see moti first part aoneka ku web browser wathu chifukwa ndi chani chifukwa kuti uh, part imene imapangisa kuti mawu akhale comment achotsedwapo okay koma tikabwezeretsa kupanga save kenaka ndikuzapanga run tipeza kuti mawu aja achokapo nde ma comment samaoneka ku web browser okay chabwino chachiwiri uh, tikafuna kupanga ma horizontal rule kapena kuti kudula line timadula line mwina pa chifukwa china kuti tili ndi zinthu zosiyana zoti ziyikidwe mwachitsanzo ngati part imene tinapanga yoyamba iyi uh, padakhala zoti musimu mwina lese iyi zalembedwa apa ndi zokhudza kampani musimu mutha kulembedwa zokhudza kuti kampaniyo kampani inatsegulidwa ndi ndani kaya inayambidwa chaka chiti cholinga cha kampaniyo ndi chani okay nde amatha ku- kudula nzere kapena kuti amatha kudula nzere umene umason- umasonyeza kusiyana kwa zinthu zimene zili mwamba kapenanso zimene zili munsi ngati umatha kulowa mawebsite ngati pa amazon nawonso amatha kuzigawa zinthu zigawo zigawo potengera ndi zinthu zimene zili kuti azionesa kuti chi- chinthu ichi mtengo wake ndi wakuti ma character ake ndi awa awa akuti makuti Aka- akamabwera pa chinthu chinanso kapena kuti katundu wina amapanganso amadulaso nzere choncho chonse chimakhala chili mkati mwa mwa nzere wake okay nde tag yodulira nzere umenewo ndi hr okay nde chifukwa choti ndi special tag imakhala yotsekeratu nde tikapanga save ndikuzapanga run uku yes tili ndi mzere uwu umene wabwera apa umene ukuti ukusonyeza kuti izizi zathera pati zathera pamenepa okay now musimu tikhozano kupanga add zinthu zina zimene tikufuna kuti tizipange add zosiyana ndi zimene taziyika kumwezo nde tikhoza kungopanga ku add zinthu iti okay nde nditangopanga mawu kuti akhale mwina heading number 3

Ah, apa tili ndi mzere pakati apa uku tabwera ndi ka heading kathu ndikuzabwera mawu ali apa okay ndiye tikafuna kuti tapangise mawu kuti akhale in boldface kapena akhale in italic form chimene timapanga choti timangowazunguliza mawu amene tikuwafunawo ndi matagi ndipo matagi ake amene timapanga kuti uh, ikhale in boldface ndi strong strong okay nde tikhoza kufuna kuti mawu a strong akhale omwe sizitungulike zikhale paragraph c okay akhale strong then uh, tipange paragraph ina and mu paragraph imeneyi tingobwereza zomwezo tingozipanga paste Okay. Posafuna kutha nthawi ya tapanga maparagrafu awiri nde iyi taika kuti ikhale strong nde iyi tikufuna tipange inayi kuti ikhale ya in italic form nde tikafuna kuti ikhale ya italic tag yake timangolemba kuti m e m kapena kuti m at e m nde apaso tidzaike tipange close e m okay then tipange save and run okay as you can see uh, mau awa abwera in boldface pamene mawu awa common reason to set up your own lab before chanichani chani abwera mu italic form okay izizi zachitika chifukwa chonena kuti tangosintha apa pokuti mawu awa tapanga kuti akhale strong awa tango tangopanga add emphasis imene ili em okay em imatanthauza kuti abwere in italic form pamene strong abwere in boldface okay ndiye mmenemu ndi mmene timapangira tikafuna kuika malayini kapena kukapanga mawu kuti akhale in boldface kapena akhale in italic form okay so simple like that kuti akhale in boldface tiyuza strong tag kuti akhale in uh, italic form tiyuza em tag komanso kuti mawu omwewo kapa- komanso kuti tidule line kapena kuti horizontal tingogwiritsa ntchito tag iyi imene ili hr komanso ndikupanga to close okay mmenemu ndi mmene timapangira zinthu zimenezi nde zikomo kwambiri poonera tutorial imeneyi ndikupemphani mupange subscribe tionananso next tutorial zikomo